Ngolo ye fanga ta segu min kɛ nka ngolo sagoya tun tɛ fanga in na dɛ ɔ jumɛn de bɛna kɛ sisan
ko segukaw ma tiɲɛ f'i ye dɛ a ko u y'i kɛ faama ye nka u ma tiɲɛ f'i ye k'i kɛ faama ye e kana fɛn kɛ maa na maa tɛ fɛn k'e la ko fanga tɛ se ka mara o kan k'o tɛ se ka kɛ a k'u ye maɲɔ fara banfula de d'e kun na maɲɔ maa se maɲɔ kɛnɛ cɛkɔrɔba b'a kɛ banfula ye k'a di denmisɛnninw ma yanni wula cɛ n'a jara o y'a tiɲɛnen ye ɔ k'o ye maɲɔ fara banfula ye k'o tɛ se ka kɛ donc sisan baba komi i y'a fɔ n ye a ɲɛna o ye bamunjɛ kan y'a fa ma n'o ye ngolo ye a ko i y'a fɔ n y'a ɲɛna a ko i b'a fɔ segukaw ye ko k'i ye fanga ta ko i ka fanga ta dulɔ k'a bɛ taa min ba kɔfɛ k'a minɛ ntɛnɛn na taa na tile tan ni duuru k'i ka fanga ta dulɔ a bɛ taa min ba kɔfɛ a ɲɛnajɛ bɛ kɛ dununw bɛ fɔ u bɛ ɲɛnajɛ kɛ o de kama i b'a mɛn jeliw fɛ dɔnkili la ko kurun tɛ cɛ min fɛ k'o tɛ segu bakɔ dulɔ min maa setigiw ka dulɔ bɛ taa min ba kɔ nka nin don in kurunw bɛ yen bɛɛ ka jiri dɛsɛ k'a kɛ kurun ye u ye segu a hɔrɔn n'a tɔnjɔn n'a jɔn u y'a bɛɛ jɛlen cɛ ka taa ba kɔ a don bamujɛ ko nin tɛ baasi ye kuma bamujɛ ale ye kɛlɛbolo kɛlɛbolo dɔ ɲini n'o ye a fa ka kɛlɛbolow ye ale y'o kɛlɛbolo dɔ ɲini fa fɛ k'ale mago b'olu la k'o tɛ baasi ye o y'a sɔrɔ bamujɛ ale nana sigi yan sisan ko a nana sigi bamugu yan o la ma kɛlɛbolo a y'o ɲini fa fɛ fa kɛlen ka fanga ta a nana sigi bamugu yan o tuma nin mule dalen kɛra k'ale sigilen to bamugu yan a y'a fɔ fa ka kɛlɛbolo dɔ d'a ma bamugu nci n'o kɛlɛbolo de wulila ni ka segu ba tigɛ ni ka taa ngolo jara ka fanga kurakuraya taara ni boli ninnu sɔnfɛn y'u bolo makungoba kɔntɔrɔn ɲɛjugu nangoloko sɔnfɛnw ye daaba minnu ye taara n'o ye bamujɛ y'a fɔ segu segu jamakulu ye a ko a ye ne fa kɛ faama ye a fa diyara n ye a ko nka ne yɛrɛ nana segu boliba naani ye minnu sɔn ani dulɔ sogo in bɛ tɔbi woro bɛ n bolo woro ba kelen bɛ n bolo a bɛ da joli la bagan ninnu fagalen kɔ woro ninnu bɛ da joli la bɛɛ b'a ɲimi k'a fɔ k'a tɛ ngolo janfa a delila ka fanga tɔw janfa ne y'o ye o kuma na a b'a kali de k'a tɛ ne fa a k'a ye ne fa kɛ faama ye

kɔti kɔti kana to na bɔrɛ kɔnɔ bila kana to na dinama kɛ ko kana to na a dinama kɛ k'o kun ye boli ye o tun bɛ segu yan ɔ bɔn sisan ɔ seguka de y'i kali o la sa o kali bannen kɔfɛ u ye dulɔ min u ye sogo ɲini makungoba sogo n'a a sogo danbɛ siya bɛɛ sogo b'a la a bɛ sigi kɔfɛ i b'a tɛ kɔfɛ n'i ka sɔrɔ kali a kun ngolo ale de sigira fanga na maa ma se ka ngolo janfa ngolo ani a denkɛ bamunjɛ u ye diɲɛ u ye fanga kɛ o taara u ye fanga kɛ ka jamana in bɛɛ minɛ k'a minɛ yan fɔ burukina k'a minɛ yan fɔ fɔ tumutu fɔ tumutu kɔfɛ y'a dɔn a don tile ma dugu minnu lakodɔnnen don tumutu de k'a minɛ ka taa tumutu fɔ laginɛ kurusa fɔ burukina burukina u taara fɔ burukina ɛɛ u taara burukina tɔnmasaw ka olu cɛ ka na ka ba sen a ye fanga kɛ ka burukina mara a yɛrɛ bɛ a mɔsi kɛlɛ ko mɛn a y'o mɛn tariki la a y'a bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u donna kodiwari kɔrɔkɔ Bunyali tɛngɛrɛla ninnu segu mara dan tun ye buwakɛ de ye ɔ ka taa dan kɛ n'an jiginna ka taa eh, senegali fuguta tɔɔrɔ laji Fu- umaru fugutankɛ o yɛrɛ tun bɛ dugu min na segu mara tun b'a kan Ɔ, n'an taara laginɛ laginɛ kurusa segu mara danna yen Mana o kɛra min kɛ sa ɛɛ bamunjɛ a n'a fa ye fanga kɛ nin dugu in na fo ka na se ngolo ka don laban ma nka yanni ngolo ka fatu bamunjɛ fatura ɲɛ nka bamunjɛ n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔrɔla min fɛ o don tile ma danbɛlɛlakaw de tun ye banbuguji ka kankɔrɔsigi ye ka kɛ an ka an- k'anw k'a ka kankɔrɔsigi ye a bɔra a bɛ taa gɔnadugu de kɛlɛ gɔnadugu kɛlɛ o taa ni ka segin sen fɛ anw ye farakɔrɔkaw de ye a bɛ si farakɔrɔ a taatɔ bɛ si yen ani kɛlɛ bɛ si yen n'a taara kɛlɛ kɛ kɛlɛ jɛlen kɔfɛ n'a nana farakɔrɔ a bɛ si yen farakɔrɔ bɛ kucala fɛ farakɔrɔ masa anw ka du de ye farakɔrɔ masa ka so ye cɛsɔn a n'o de nana ɔ nka a don tile la a y'a sɔrɔ fabukɔli bɛ yen fabukɔli ye dugutigi ye o y'a masakɛ ye fabukɔli ko k'ale tɛ na o ta dɔgɔkɛ ye cɛsɔn ye ɔ ko cɛsɔn e bɛ se taa ne ye dugutigi ye ne tɛ se ka taa parce que dugu mara bɛ ne bolo komi e ye dɔgɔkɛ e bɛ se ka taa bamunjɛ ko a ye taa ka taa sigi ne kɛrɛfɛ ne ye denmisɛnnin ye aw ye ne sinankun ye ne tɛ foyi kɛ aw la ne ye denmisɛnnin ni n filila min na a k'o jira n na maa ni sinankun i tɛ se ka gɛlɛn k'a la an ka mɔgɔw ko ko tɛ baasi ye a n'an ka cɛsɔn de nana u nana sigi bamugu yan ka cɛsɔn k'a ka kankɔrɔsigi ye ni i ni bamuje kɛlɛla n'i taar'a ɲɛfɔ cɛsɔn ye n'o ye bamuje deli a b'a fɔ k'a jɛra a bɛ sɔn a b'a fɔ k'a ta ma anw ni bamuje ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ o kɛlɛ bɛ taa ni ka segin kɔnɔna na sa a bɔtɔ o gɔrɔdugu kɛlɛ la jogalakɔnɔ kasira n'an ko o ma ko konganko o kasira la sira la a ko a ka kɛlɛdenw ma a ko ale bamuje ka waati fara ka ban k'o kɔnɔ ko jogalakɔnɔ y'a fɔ a ye ko a ka waati fara bamuje yɛrɛ fɛnɛ a fatura fa ɲɛ a fatulen kɔ a dɔgɔkɛ o ye mɔnzɔn ye mɔnzɔn de sigira fanga na bamuje dɔgɔkɛ ani min bɛ ba la sɛriba b'o la bafin b'o la bafin ani sɛriba

cɛfɔlɔ b'o la eh, mɔnzɔn bannen kɔ a denkɛ n'o ye da ye o ye fanga kɛ da da damɛ banankɔrɔ ɔ cɛfɔlɔ fɔr'o kɔ cɛfɔlɔ ale damɛ kɔfɛ ale fana ye fanga kɛ ɔ fanga taara ngolodenw fɛ ten sa k'a ta ta ka na kun da kɔni y'a fɔ yan k'u kana ali tɔgɔ da n'u ye ali tɔgɔ da ko fanga bi a ka fanga bi tiɲɛ ali la nko ali yɛrɛ bi taa bɛn ngolo yɛlɛma ko tan ma fanga o kuma o yɛlɛma ko tan a sera eh, a sera bina ali k'u kana o min tɔgɔ da u ye bina ali tɔgɔ da
jaralakaw ka fanga nana ban yan de ka bɛn bina ali tile ma